1897 i leith. Déanann sé cur síos ar an bhuaicphointe agus ar na lagtráthanna nua-litríochta Gaeilge ó thús ré an Oireachtais. Tá an léacht sin ar fáil ar shuíomh gréasáin an Oireachtais go fóill agus más mian le héinne súil a chaitheamh siar, más mian le duine ar bith súil a chaitheamh siar air. Ba mhaith liom a lua freisin gur thug an tOllamh Regina Uí Chollatáin caint an-tráthúil ag an ócáid chéanna agus go bhfuil an chaint sin ar fáil chomh maith ar shuíomh Gréasáin an Oireachtais. Agus ó tharla mé bheith ag caint ar ar an suíomh Gréasáin, is ansin atá gach uile eolas ar fáil faoi Oireachtas na Samhna na bliana seo, a bheidh á sheoladh go hoifigiúil i gCill Airne i gContae Chiarraí i gceann ceithre seachtaine ó inniu, Dé Céadaoin. ar scríbhneoirí óga agus aibí, úr agus seanbhunaithe an tráthnóna sin. Dar ndóigh, tá a lán imeachtaí againn d'fhéile na bliana seo agus tá súil agam go mbeidh sibh inár measc. Thar ceann an Oireachtais, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann Chomhar agus foireann Fhoras na Gaeilge as a gcomhpháirtíocht sa tionscadal atá á cheiliúradh againn anocht. Dar ndóigh, tréaslaímid le Comhar atá ceithre scór bliain i mbun pinn i mbliana. Tréaslaím thar ceann phobal an Oireachtais lenár bhfoireann bheag dhíograiseach chumasach, atá faoi chinnireacht agus faoi stiúir Cheannasaí an Oireachtais Máirín Nic Dhonnchadha, as an obair mhór mhillteach atá déanta acu i leith na hócáide seo. Tuigeann muid go rímhaith go bhfuil Máirín agus an fhoireann uilig fíorghnóthach agus faoi lán tseoil agus iad ag ullmhú d'Oireachtas na Samhna agus tá muid uilig ag súil go mór le cruinniú le chéile i gCill Airne i gceann míosa. Míle buíochas libh ar fad. Iomranóna.

agus anois iarraim ar Chathaoirleach Fhoras na Gaeilge, an tOllamh Regina Uí Chollatáin, teacht os ár gcomhair. Tá an-áthas orm a bheith anseo anocht agus tá mé cinnte go bhfuil áthas an domhain oraibh ar fad a bheith i láthair arís agus muid ag ócáid chomh bríomhar, chomh spreagúil agus tá muid chomh buíoch den obair atá ar bun ag Oireachtas na Gaeilge chun an ócáid seo a thabhairt chun críche dúinn agus an ceiliúradh seo a dhéanamh againne ar scríbhneoirí agus ar scríbhneoireacht na Gaeilge. Is ócáid an-ghradamach í seo d'fhoilsitheoireacht na Gaeilge trí chéile, a dhéanann ceiliúradh ar údair, ar fhoilsitheoirí, ar ealaíontóirí agus ar mhaisitheoirí mar aon le dearthóirí den chéad scoth atá luaite le gradaim fhoilsitheoireachta Oireachtas na Gaeilge i mbliana. Is tuar dóchais iad do thodhchaí na foilsitheoireachta Gaeilge agus léiríonn caighdeán ard na scríbhneoireachta agus na scríbhneoirí go bhfuil forbairt á déanamh ar chleachtaí pinn na Gaeilge agus go bhfuil géarghá le scéimeanna mar seo níos mó ná riamh. Mar Chathaoirleach an Fhoras, tá lúchair orm go dtacaíonn Foras na Gaeilge go huile agus go hiomlán leis seo, agus is eilimint amháin de sin an urraíocht mar luaigh Máirín níos luaithe ansin, 17,000. Agus ar ndóigh na na gradaim anocht ná Gradaim Uí Shúilleabháin, Gradaim Reics Carló, Gradaim de Bhaldraithe agus ar ndóigh is dóigh eile agus é seo a phlé agam le Eoghan níos luaithe agus rud nár rith liom go huile agus go hiomlán go dtí gur luaigh sé féin é, gur dóigh eile é seo le cuimhní na scríbhneoirí a tháinig romhainn a choinneáil chun tosaigh inár n-aigne agus do na glúnta atá ag teacht. Mar a dúradh cheana féin, tá comórtais liteartha an Oireachtais ar an bhfód ón mbliain 1897 agus tugann siad aitheantas agus ardán thar a bheith luachmhar do scríbhneoirí na Gaeilge. Cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite san áireamh, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill i measc iar-bhuaiteoirí na gcomórtas seo. I mbliana iontráladh os cionn 40 leabhar ar na comórtais, ní gá ach féachaint ar na gearrliostaí le achan rud a chur san áireamh. agus tréaslaím an gaisce atá déanta ag Oireachtas na Gaeilge agus ag Togra na bPortráidí Gaeilge leis na heagraíochtaí seo, a nascann buanna ealaíne agus scríbhneoireachta na Gaeilge in aon fhóram amháin, agus a léiríonn na féidearthachtaí a sholáthraíonn fóraim chló agus ar líne do léitheoirí agus do phobal na Gaeilge. Sa chomhthéacs seo, luaim gaisce ar leith atá curtha i gcrích ag na húdair agus ag na foilsitheoirí atá á gceiliúradh anseo anocht. Ach ar ndóigh, ní tharlódh sé seo gan an cheannaireacht atá dá stiúradh, agus luaim agus gabhaim buíochas le Máirín de Brún, Máirín Nic Dhonncha, Stiofán Ó Móráin agus Louise Ní Dháibhéid ó Oireachtas na Gaeilge ach go háirithe, as an fheadhain a thógáil sa chéad áit sula gcuirtear peann le páipéar in aon chor. Luaim Brendan Mac Craith fosta as a thiomantas leanúnach gan staonadh d'fhoilsitheoireacht na Gaeilge. Tá Brendan ar na ceannairí is faide ag obair san earnáil seo agus is a bhuí dá obair agus dá dhíograis a chuirtear go liteartha beart le briathar agus sa chás seo le cló. Tá obair, is obair saoil é seo dáiríre do na daoine seo atá luaite anseo agam agus do gach duine atá luaite le Gradaim Fhoilsitheoireachta na Gaeilge 2022 agus Liosta Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge 2023. I mbliana fosta ní mór a shonrú gur ócáid ar leith í seo anocht agus muid ar ais ar an bhfód agus i gcuideachta a chéile. Ar ndóigh ní hí seo, mar a luaigh Stiofán ansin, an chéad ócáid don Oireachtas agus an ceiliúradh breá a bhí acu i gcuimhne an chéad fhéile Oireachtais agus é sin in Óstán an Gresham. Ach cé a chreidfeadh go gcuirfeadh sé an oiread sin dlús agus fuinnimh i scríbhneoireacht na Gaeilge agus torthaí na díograise, an fhuinnimh agus na físe sin á bhfíorú le breis agus céad bliain anuas? Is mór an t-ábhar spreagúil é go bhfeicfidh muid torthaí mar seo ag teacht chun cinn thar thréimhse na paindéime domhanda agus is léiriú é ar leibhéal an tiomantais atá ag scríbhneoirí agus ag léitheoirí na Gaeilge dá saothar do na healaíona, do neartú an phobail léitheoireachta agus do neartú na teanga ag gach leibhéal den tsochaí, a tharraingíonn aird fosta ar thábhacht na na healaíona agus an t-iniúchadh intleachtúil mar chuid lárnach dár sochaí. Tá cuid mhaith oibre curtha i gcrích le blianta fada anois idir shaothair chlóite agus ar líne, agus is comhartha dhearfach í go bhfuil foilsitheoireacht na Gaeilge á ríomh agus go bhfuil aird á tabhairt ar na ceisteanna seo ag leibhéal an rialtais, rud a deimhníodh i mbliana le 300,000 bronnta sa bhuiséad ar Chlár na Leabhar Gaeilge agus ón phlé a rinneadh ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge agus muid ag súil le tuarascáil a chuideoidh le foilsitheoireacht agus le fóraim chló agus ar líne amach anseo. Ach anois, na scríbhneoirí agus na gradaim. Anocht, bronnfar buaiteoirí na nGradam Foilsitheoireachta, Gradam Reics Carló, Gradam Uí Shúilleabháin agus Gradam de Bhaldraithe. Agus gradaim iad seo do Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg, Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta agus Gradam do Shaothar Aistrithe go Gaeilge ó Theanga Eile. An réimse atá ann agus na féidearthachtaí atá ann le léitheoireacht agus le scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn, a thugann deis d'iliomad daoine anois a bheith páirteach ann. Ba mhaith liom comhghairdeachas ó chroí a ghabháil le gach duine a raibh baint acu leis an sprioc agus leis an bhuaicphointe seo a bhaint amach. Tá an dul chun cinn ag brath ar iliomad rannpháirtithe agus macasamhail próiseas na léitheoireachta is turas é a cheanglaíonn pobail le chéile, go háirithe nuair a léitear liosta na dtéamaí agus na leabhar agus na n-údar. Le críochnú anocht fosta, seolfaidh Comhar i gcomhpháirt le Foras na Gaeilge an chéad chéim eile den tionscadal ilchéimneach, ilbhliantúil Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Seoladh céim a haon de Phortráidí go hoifigiúil i mí an Mheithimh 2016, mar sin tá obair ollmhór ag dul ar aghaidh leis seo. Tionscadal, tionscnamh nuálach, forásach é seo a nascann na radharc-ealaíona le scríbhneoireacht na Gaeilge, a chruthaíonn cineál d'acadamh nó de chartlann scríbhneoirí, agus is mór an tacaíocht agus an t-aitheantas é seo dár scríbhneoirí ag saothrú leo in iliomad réimsí agus catagóirí agus is léiriú é fosta ar a bhfuil curtha i gcrích i rith an fhichiú haois ach go háirithe. Is taifead iad na portráidí seo ar éabhlóid na scríbhneoireachta, a leanann scríbhneoirí agus seánraí scríbhneoireachta na Gaeilge ó ré na hAthbheochana ar aghaidh, go hardáin agus go foinsí nua le téamaí nuálacha an lae inniu atá ag teacht chun tosaigh fosta. Fóram ildánach é seo a thugann an spás aitheanta sin don tsamhlaíocht, don taighde, don intinn agus do shaothrú an léinn agus na scríbhneoireachta in iliomad fóram agus cruthanna, togra a thacaíonn le tograí agus le hobair iontach Aontas na Scríbhneoirí chomh maith. Tá moladh ar leith fosta tuillte ag an phainéal grianghrafadóirí a tháinig i gcomharbacht ar Mháire Uí Mhaicín chun cúram na portráidíochta a leanúint, agus luaim anseo go háirithe Rónán Doherty, Lára Ní Mhaoláin, Seán Ó Mainnín agus Caoimhín Ó Peatáin mar aon le Maura Sweeney ar ndóigh fosta, le stiúir Eagarthóir Phortráidí na Gaeilge, an Dr Liam Mac Amhlaigh. Níl amhras ar bith orm ach go mairfidh scríbhneoirí agus scríbhneoireacht na Gaeilge beo i gcuimhne na nglúnta atá le teacht agus tá muid an-bhuíoch den obair atá á stiúradh ag Liam. Tá tábhacht ar leith ag dul leis an chur chuige seo mar tá an-tábhacht ag baint le ceiliúradh ar na daoine a scríobhann agus a chuireann an t-ábhar pinn i láthair an phobail agus muid ag druidim i dtreo saol a bhfuil gné fhísiúil lárnach ann a choimeádann an scríbhneoireacht beo trí mhodhanna eile. Tá mé cinnte go mbeidh ceiliúradh den scoth anocht agus tá mé ag súil go mór leis na hainmniúcháin mé féin. Ná déanaimis dearmad fosta, mar a luaigh Johanna, go mbeidh deis eile againn ceiliúradh agus plé a dhéanamh ar obair an Oireachtais agus ar scríbhneoireacht agus ar fhoilsitheoireacht na Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge i mí na Samhna i gCill Airne, Co. Chiarraí. Agus idir an dá linn, ar son Fhoras na Gaeilge fosta, ba mhaith liom comhghairdeachas a ghabháil le gach duine a bhfuil duais nó gradam á mbronnadh orthu anocht,

Tugann na Gradaim Fhoilsitheoireachta aitheantas do úire don chruthaíocht agus do ardchaighdeán sna foilseacháin Gaeilge. An chéad ghradam a bheas á bhronnadh anocht ná Gradam de Bhaldraithe do shaothar atá aistrithe ó Ghaeilge go teanga ó aistrithe go Gaeilge ó theanga eile. Is in onóir an scoláire an scoláire teanga agus téarmaí téarmeolaíochta Tomás de Bhaldraithe atá an gradam seo ainmnithe. agus ar ghearrliosta na bliana seo tá na leabhair seo a leanas, Dónall Dána, aistrithe ag Máirín Nic Con Iomaire, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, Buachaill an Ghúna, aistrithe ag Máirín Ní Mhárta, foilsithe ag Futa Fata, Khalil, aistrithe ag Máirín Nic Con Iomaire, foilsithe ag Barzaz. Asterix agus an Fear Feasa, aistrithe ag Gabriel Rosenstock agus foilsithe ag Dalen Éireann, agus an ceann deireanach, An Triúr Triallach, An Congó, aistrithe ag Seán Mac an tSionnaigh, foilsithe ag Dalen Éireann. Saothair ealaíonta, cruthaitheacha ar fad. agus is é buaiteoir Ghradam de Bhaldraithe fiche fiche dó ná Khalil, aistrithe ag Máirín Nic Con Iomaire, foilsithe ag Barzaz. Agus ag teacht chun an ardáin tá Tadhg Mac Dhonnagáin ó Barzaz.

Bhí, bhí, bhí, bhí obair mhór ag baint leis an aistriúchán seo. Tá sé ar an gcéad cheann de shraith úrscéalta comhaimsire atá á fhoilsiú ag, ag Barzaz, an, an t-inphrionta do dhaoine fásta atá bunaithe againn tigh Futa Fata. Agus tá an darna ceann ar na bacáin agus le foilsiú go luath agus é agus é déanta ag Máirín chomh maith. Agus chomh maith leis sin, mar a fheiceann sibh, bhí leabhar eile, bhí aistriúchán eile ar an, ar an ngearrliosta ag Máirín freisin. Ach ba mhaith liom comhghairdeachas a dhéanamh leis na haistritheoirí ar fad a bhí luaite leis an ngradam agus tá fíorfíoráthas orm glacadh leis an, leis an ngradam as an obair bhreá a rinne Máirín ar an aistriúchán seo. Go raibh míle maith agat. Comhghairdeachas le leis an bhfoilsitheoir, Barzaz, agus comhghairdeachas freisin le Máirín Nic Con Iomaire. Agus tá siad suite níos go leor sin, déanaimid comhghairdeachas, déanaimid comhghairdeachas le Máirín Nic Con Iomaire as an aistriúchán a rinne sí ar an leabhar álainn Khalil agus tá Uachtarán an Oireachtais chun an

Ó Fhraincis go Gaeilge. Dúshlán mór millteach a bhí ann. Ní dhearna mé a leithéid cheana riamh agus ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghlacadh le Tadhg Mac Dhonnagáin a chuir muinín ionam agus a thug misneach dhom, freisin go Róisín Adams a rinne obair na gcapall agus a dhéanann obair na gcapall le Barzaz agus le Futa Fata, murach iad ní bheinnse in ann an obair a rinne mé a dhéanamh. Agus tá saothar nua againn ag tíocht le cúnamh Dé an mhí seo chugainn, Na Ríthe Beaga agus tá mé ag ceapadh go mbainfidh daoine an-sásamh as. Nuair atá tú ag aistriú, tá tú ag tóigeáil saothar dhuine eicínt eile. Is pribhléid mór é cead a bheith a dhoil a bhaoitseáil, más maith leat, nó do leagan féin, do do chraiceann féin a chur ar scéal dhuine eicínt eile. Agus níl a fhios céard atá foghlamtha agam faoi chúrsaí litríochta agus faoi chúrsaí teanga agus faoi chúrsaí cultúir agus is álainn an rud é go bhfuil Barzaz ag cur saothar na hEorpa, saothar b'fhéidir nach léifeadh muid i mBéarla. Bhuel, ní léifeadh muid i bhFraincis, b'fhéidir, an saothar seo mura mbeadh Fraincis againn, agus ansin, b'fhéidir go mbíonn leisce orainn a dhul chuig an mBéarla le saothar de bhunadh na Fraincise nó aon teanga Eorpach eile a léamh, mar gheall ar go bhfuil an oiread ar fáil againn i mBéarla cheana féin. So, molaim go hard na spéire Barzaz faoi saothar comhaimseartha na hEorpa a chur ar ár súile mar léitheoirí Gaeilge.

Tadhg Mac Dhonnagáin ó Barzaz agus Máirín Nic Con Iomaire a rinne an t-aistriúchán ar an saothar álainn sin. Ar aghaidh linn go dtí an chéad ghradam eile, Gradam Reics Carló, Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg. Is i gcuimhne Chathal Ó Sándair, a scríobh na leabhair ghleoite faoin laoch Reics Carló atá an gradam seo ainmnithe, agus ar an ngearrliosta do 2022 bhí na leabhair seo a leanas, Fóir orm! le Áine Ní Áine Uí Fhoghlú agus maisithe ag Deirdre Ní Thuathail agus ag Clifford Hayes, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. An Slipéar Gloine le Fearghas Mac Lochlainn agus maisithe ag Paddy Donnelly, foilsithe ag Futa Fata.

Rita agus an Fathach, le Máire Zepf agus maisithe ag Andrew Whitson, foilsithe ag An tSnáthaid Mhór. Agus sula bhfógraím an gradam áirithe seo, seolaim ár gcomhbhrón chuig Andrew Whitson ar bhás a mháthar le deireanaí. Táim cinnte go seolann muid ar fad ár mbeannachtaí chuige ar an gcaillteanas sin. Ach ar aghaidh linn go dtí an té a bhuaigh Gradam Reics Carló 2022. An Slipéar Gloine le Fearghas Mac Lochlainn agus maisithe ag Paddy Donnelly, foilsithe ag Futa Fata. Tá beagán náire orm a bheith ag teacht anuas ar an gclár arís, ach ar aon nós, Fearghas Mac Lochlainn, cara liom le fada an lá atá aithne agam air, ó bhí muid ina ndéagóirí agus ina mic léinn fíordhíograiseacha i gColáiste Phádraig i nDroim Conrach fadó. Sea, agus Paddy Donnelly, is maisitheoir den scoth é, a bhfuil muid ag obair leis le roinnt blianta anuas, tá sé lonnaithe sa mBeilg agus tá cáil air cheana féin go hidirnáisiúnta mar mhaisitheoir agus tá cáil air go hidirnáisiúnta freisin mar dhuine de réaltaí fhoireann iomána na Beilge. So, thar a gceann, ba mhaith liom glacadh leis an ngradam seo. Is. Coimisiún a bhí ann do shraith de na scéalta clasaiceacha seo atá athinste i bhfoirm véarsaíochta agus níl duine níos fearr in Éirinn leis an jab sin a dhéanamh ná Fearghas Mac Lochlainn. Sibhse a bhíonns ag freastal ar an Oireachtas, seans mór go bhfuil aithne agaibh agus eolas agaibh ar hits mhóra Fhearghaís ó thaobh na n-amhrán dhó, Angelina Jolie, Tá sí Craiceáilte i Mo Dhiaidh agus Handbag Mór Millteach Mo Ghrá agus na hamhráin sin ar fad agus nuair a thug sé faoin

Agus comhghairdeachas arís le Fearghas as an saothar álainn sin, le Paddy Doherty as an maisiúchán agus leis an teach foilsitheoireachta Futa Fata. An gradam deireanach, Gradam Uí Shúilleabháin, Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta. Gradam atá ainmnithe i gcuimhne Dhonncha Uí Shúilleabháin. Seo é an gearrliosta. Seacht dTír, Seacht dTeanga le Diarmuid Johnson, foilsithe ag Leabhar Breac. Súil an Daill le Darach Ó Scolaí, foilsithe ag Leabhar Breac. Bláth na na dTulach, díolaim Ultach, curtha in eagar ag Réaltán Ní Leannáin, Eoghan Mac Giolla Bhríde agus Micheál Ó Domhnaill, foilsithe ag Éabhlóid.

do na daoine uilig a bhí ag obair ar an leabhar agus go speisialta don dearthóir, Caomhán Ó Scolaí, a rinne an dearadh. Sílim gur leis an dearadh sin go go chuir sé cuma iontach ar an leabhar é fhéin. An Mícheál Ó Dónaill an eagarthóir fosta agus is aitheantas é do na scríbhneoirí uilig a bhí páirteach ann. Bhí ocht scríbhneoir, mar a dúirt Réaltán, agus ach fosta aitheantas do Réaltán a chuaigh amach agus a fuair na scríbhneoirí sin uilig le chéile is a choinnigh le chéile iad agus bhí obair mhór ann.

Comhghairdeachas le Éabhlóid agus leis na heagarthóirí, Réaltán Ní Leannáin, Eoghan Mac Giolla Bhríde agus Micheál Ó Domhnaill. Tá muid fíor, fíor bhródúil as na saothair ar fad a bhí istigh ar ar na gradaim ar fad i mbliana. Saothair snasta, ealaíonta a bhí deartha le stuaim agus le snas. agus a chuirfeadh fonn léitheoireachta ar chuile dhuine a fheiceanns iad. So go n-éirí libh, go n-éirí leis an díolachán agus go n-éirí leis na leabhair eile atá amach atá le foilsiú, le foilsiú agaibh in sa mbliain amach romhainn. Comhghairdeachas libh ar fad. Tá. Tá muid ag dul ar aghaidh anois go dtí an an dara cuid de na himeachtaí agus iarraim oraibh anois fáilte chun an ardán a chur roimh eagarthóir na Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge, an Dr Liam Mac Amhlaigh. Gura míle maith agat a Mháirín, agus tá sé thar cionn an slua seo a fheiscint anocht, caithfidh mé a rá. Tá rud eicínt i mo chloigeann anois a deir liom go cinnte go bhfuil muid tar éis teacht slán agus sílim gur mór an t-údar misnigh é sin gan trácht ar na héachtaí atá le ceiliúradh anocht agus tréaslaím, ar ndóigh, an méid atá bainte amach ag scríbhneoirí agus foilsitheoirí díreach romhainn. Ar aghaidh linn go dtí Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge agus mar atá ráite chomh healaíonta sin ag Regina Uí Chollatáin níos luaithe, is tionscnamh ilchéimneach ilbhliantúil é Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Cuireadh an chéad chéim chun tosaigh roinnt blianta ó shin le leabhar álainn agus an suíomh mar a bhí sé ag an tús, agus rinne muid caomhnú dáiríre ag an am sin ar obair cheannródaíoch Mháire Uí Mhaicín. Tá Máire naoi mbliana caillte an tseachtain seo, agus cuimhnímid go mór uirthi agus gach rud a bhronn sí orainne tríd tús a chur leis an saothar seo i gcomhpháirt le Deirdre Davitt, agus Foras na Gaeilge agus is mór againn gur féidir linn é sin a aithint ag an tús. An jab atá ar siúl againn in imeacht na mblianta ó shin ná iomlánú, más féidir riamh iomlánú a dhéanamh ar chartlann atá ag fás go fóilleach, ó tharla go bhfuil an oiread sin scríbhneoirí bisiúla ag teacht in inmhe agus ag cur ábhar ar fáil agus iarracht ar siúl againn an spotsholas a chur orthu. tríd portráidí ealaíonta agus ábhar tánaisteach a chur ar an suíomh in aghaidh na bliana. So, an chéad jab atá againn, bhí liosta, fógraíodh liosta anuraidh, go fíorúil, agus an chéad jab atá againn ná tuairisciú dhaoibh, saghas tuairisc a thabhairt faoi chonas mar a d'éirigh leis na grianghrafadóirí agus leis na scríbhneoirí a bhí againn ar an liosta sin tríd na portráidí a thaispeáint. Agus an rud a dhéanas mé anois ná léifidh mé amach an liosta dóibh siúd a bhí ar liosta 2022. Taispeánfar an phortráid dheiridh agus sílim go mbeidh bronnadh i gceist, beidh fráma agus an, chineál, an crot i bhfoirm fráma le tabhairt do chuid de na scríbhneoirí. Ní féidir le gach scríbhneoir a bheith ar an láthair anocht ach sílim go bhfuil cuid acu inár measc agus is mór againn an méid sin. Tá go breá, a Louise, bhfuil muid, tá muid in ord. So, mar sin, an chéad scríbhneoir a bhí ar liosta 2022 ná an file Colette Ní Ghallachóir. Ansin ar aghaidh linn go hÉilis Ní Anluain, úrscéalaí agus beathaisnéisí, agus go bhfios dom tá Ursula anseo linn, agus iarraim ar Ursula theacht in airde agus déanfar bronnadh ar Ursula thar ceann a máthar leis an bportráid féin. Ursula. Go raibh míle maith agat, Liam.

Sin an rud. Bhfuil a fhios ag Aoife. Agus tréaslaímid an méid sin le hÉilis. Tá sí sa Bhruiséil, tá cúram úr uirthi i gcathair áit a bhfuil an oiread sin de lucht na Gaeilge anois ag cur fúthu ansin. Ní dóigh liom gur gá dáiríre aon iontráil nó aon rud a rá faoin chéad duine eile, bhí sé anseo linn soicind ó shin. Eoghan Mac Giolla Bhríde, drámadóir, gearrscéalaí, scríbhneoir don aos óg agus foilsitheoir cruthaithe, a Eoghain. Ó buail in airde, tá muid, tá tá muid in ann an phortráid a bhronnadh ort agus arís is mór againn gur tharla go raibh níos mó ná rud amháin le ceiliúradh agat anocht, a Eoghain. agus seans maith go dtugann siad faoi deara an comórtas atá ar bun idir beirt den phainéal reatha atá againne, Seán Ó Mainnín agus Caoimhín Ó hAta, ach tuilleadh faoi sin i gceann soicind. Tá go breá. Ar aghaidh linn go dtí an ceathrú duine ar liosta 2022. Níl sí anseo i láthair na huaire, ach ní mór dúinn, mar sin féin, an t-ainm Isobel Ní Riain a lua, ar ndóigh, úrscéalaí, criticeoir agus scríbhneoir acadúil atá ag obair i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus gabhann muid ár mbuíochas do Isobel agus tréaslaímid a cuid gradam léi. An cúigiú duine atá ar an liosta atá anseo anocht ná an t-aistritheoir, staraí agus scríbhneoir acadúil Mícheál Ó Cearbhaill, a Mhíchíl.

Uimhir a sé as ocht ná an scríbhneoir don aos óg agus scríbhneoir scripte, Muireann Ní Chíobháin. A Mhuireann. An seachtú duine, níl sé ar fáil, ní fhéadfadh sé a bheith ar fáil anocht agus ar bhealach is saghas, tá, tá cineál, thar na blianta, le cúpla bliain anuas, d'éirigh linn daoine áirithe b'fhéidir a raibh sé ar bhealach de cheart a bheith ins an chéad mhórchnuasach sin a chuir Máire chun tosaigh thart ar deich mbliana ó shin nó mar sin agus an seachtú duine sa liosta ná an file agus an staraí Monsignor Réamonn Ó Muirí. Agus ní amháin go bhfuil áthas orm go bhfuil Monsignor Muirí i measc an liosta seo, ach ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghabháil le Charlie Dillon, a bhí iontach cuiditheach ó thaobh na foirne de chun slacht a chur ar an-chuid rudaí a bhain leis sin, so tá muid fíorbhuíoch do Charlie ina thaobh sin. Agus ar deireadh, ach díreach go dtarlaíonn sé, táimid ag dul de réir liosta na gcéad ainmneacha anseo, ní hé go bhfuil aon ní eile i gceist, ar deireadh, an staraí agus an díolamóir Seán de Fréine, agus go bhfios dom tá duine de theaghlach Sheáin anseo anocht, go bhfios dom, an bhfuil? Tá, go deimhin. Aon liosta mar seo, níl i gceist dáiríre ach toscairí nó ionadaithe I measc na scríbhneoirí go léir faoi chaibidil, tá áthas orm go n-oirfidh na scríbhneoirí atá anseo anocht atá sa bhunachar cheana, agus mar a chéile nuair a bheas an liosta le fógairt i gceann tamaill bhig, liosta 2023. Tá muid thar a bheith buíoch dos na scríbhneoirí. Bhí sé an-chasta le trí liosta anuas agus aimsir Covid thart timpeall orainn an cúram seo a chur chun cinn agus bhí muid, dáiríre, bhí muid chomh sásta sin gur éirigh linn an grúpa seo a thabhairt chun críocha. Tá muid buíoch chomh maith céanna dos na grianghrafadóirí atá, mar a dúirt Regina, a leanúint oidhreacht Mháire agus do luaigh, gan amhras, do luaigh Regina an painéal reatha, Caoimhín Ó Peatáin, Seán Ó Mainnín, Moira Sweeney atá tagtha isteach go nua i mbliana, Lára Ní Mhaoláin agus go deimhin Rónán Ó Dochartaigh. Ba mhaith liom freisin aitheantas speisialta a thabhairt anocht do dhuine atá tar éis éirí as an bpainéal sin i mbliana, Duine álainn, duine uasal a chuidigh linn le sé chinn de bhlianta agus níl sé ar a cumas aici siúd a bheith páirteach faoi láthair, sin Máirín Seoighe agus tá mé iomlán cinnte go mbeadh sibh ag tacú liom ár mbeannachtaí a chur chuig Máirín, chuig Jim, Ailbhe agus an teaghlach agus tá dúshláin mhóra roimh Mháirín faoi láthair agus táimid ag cuimhneamh uirthi go leanúnach. Chuir sí comaoin mhór ar an tionscnamh seo le roinnt blianta agus tuigeann na scríbhneoirí a bhí ag obair léi an méid sin agus ba mhaith liom an méid sin a rá anocht. Tá go breá. Now, sula ndéanfaimid an liosta a fhógairt, agus tá mé cinnte go bhfuil sibh ar bís, an chéad liosta eile, saghas a mheabhrú. Ba mhaith liom cúpla rud díreach saghas a éascú. Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt do Chaoimhín Ó Peatáin atá anseo díreach cúpla cúpla focail b'fhéidir a thabhairt dúinn maidir leis an taithí a bhí aige siúd i mbliana mar ghrianghrafadóir ag obair leis na scríbhneoirí éagsúla a bhí faoina chúram agus a Chaoimhín tá muid thar a bheith buíoch díot go bhfuil fáil ort anocht agus

Ach gur maith liom a bheith ag tógáil grianghraif. Agus ansin bíonn lúcháir orm nuair a thig an liosta chugam agus tosaím ansin ag léamh ag cuardú nuachtáin, irisí, achan seort ag cuardú inspioráide. Agus cuireann sé iontas orm. Na rudaí atá daoine sásta a dhéanamh do na grianghrafadóirí. Ceann amháin d'iarpholaiteoir Sasanach agus bhí sé ins an nuacht an deireadh seachtaine, inniu nó inné, Michael Heseltine agus é thuas ard ins an chrann seo ag amharc anuas. Anois tá Heseltine fá bhliain den deich agus ceithre scór. Ach tom mór gruaige fionn air agus bheirtí Tarzan air nuair a bhí sé, nuair a bhí sé gníomhach ins an pholaitíocht. So b'fhéidir go bhfuil ciall inteacht leis sin. Bhí ceann eile de na, duine de na galfairí sin, popcheoltóirí, ina shuí ar charraig amuigh i lochán. ach gan snáithe éadaí air, amhail an dealbh úd den, bhfuil 's agat, den Mhaighdean Mhara i gCopenhagen. Níor léigh mé an téacs agus níor léir dom cad é mar chuir an nochtadh leis an phortráid. An tríú ceann, bean óg ag seinm fidile. agus ach ise ina seasamh i lár srutháin agus gúna fada uirthi, agus an rud a rith liom, ar léi féin an gúna, an fhidil? Now, bhí, le tamall fosta, bhí mé ag amharc ar na rudaí, an Teaghlach Ríoga, agus cuid acu sin gleoite ar fad, mar ghrianghraif. Ach cuimhnigh go raibh triúr valet ag Séarlas féin agus seans anois go bhfuil tuilleadh gur cuireadh leis sin. Na húdair a bhí agamsa, an chéad duine a bhí agam ná Colette, Colette Ní Ghallchóir, agus tháinig Colette go dtí an teach s'agamsa leis an seisiún a dhéanamh, mar gur oir sé di, is go bhfuil 's agam an teach, tá's agam an áit is fearr solais, tá's agam an áit atá is fearr cúlra, Thig liom stuif a bhogadh thart ar neamhchead do dhaoine eile. Tá garraí agam agus crann mór, dréimire sa gharáiste ach theip ar mo mhisneach sa deireadh agus níor chuir mé ceist ar bith uirthi, níor iarr mé sin uirthi, níor iarr mé a ghabháil suas Bhí mé buartha fá chúrsaí árachais. Smaointigh ar an náire. An mbeidh sé clúdaithe faoin árachas tí s'agamsa nó an bhfuil árachas ag Leabhair Comhar? Is dóigh go bhfuil. Ach ghlac mé cúpla ceann di ina suí go sábháilte faoin chrann. Maidir le Eoin, bhí plé againn ar dtús faoin áit a b'fhearr agus ba deise le grianghraif a thógáil agus ba i nGaoth Dobhair a théinn amach leis. Tá Eoghan ina chónaí ar an Charraig i nGaoth Dobhair agus chuir sé sin pictiúr an Ghaillimh faoi agat nó dó. Duine ildánach mar Eoghan, aisteoir, scríbhneoir, ceoltóir, saor adhmaid, tógálaí, B'fhéidir go dtaitneodh an smaoineamh leis ag sórt lipéad faoi anseo, Eoghan Mac Giolla Bhríde, An Charraig, Gaoth Dobhair, an Mhí Houdini, nó rud, níl a fhios agam, ach sa deireadh, smaointigh mé, bíonn sé doineanta go leor thiar ansin in amannaí, agus arís, theip ar mo mhisneach, ach sheas sé thuas ar thábla picnice. Bhí mise in ainm a bheith críochnaithe ag an am sin leis an bheart sin, ach ar chúinsí éisceachtúla iarradh orm portráid eile a dhéanamh. Anois ní raibh aithne agam ar Mhuireann ná eolas ar bith ar an Tráigh Mhór ach go raibh sé dhá chéad go leith míle d'aistear. Ach ón ainm bhí mé cinnte go raibh sé cois farraige agus smaointigh mé, Pictiúr deas b'fhéidir í ag lapadaíl, ach mar a tharla in oirdheisceart na gréine, bhí an ghrian róláidir agus bhí muid dallta aici. Babaí óg fágtha sa bhaile aici, duine eile le tógáil ón chreis aici, ní raibh am lapadaíle ann. An Monsignor Réamonn Ó Muirí. Bhuail mé leis i nDoire, ach is fada sin ó shoin a chuala mé iomrá air agus clú agus cáil air ins an Tuaisceart. Duine den bhaicle bheag sagart sin a sheas an fód le pobal a bhí faoi léigear. Laoch, fear cróga, agus seo an phortráid go fírinneach is mó a chuir imní orm, nó b'fhéidir eagla orm, an mbeadh an phortráid s'agamsa inchurtha leis an fhear. Thóg mé ina theach é in Ard Mhacha. Léann sé Aifreann ar maidin ag tábla na cistine, agus nuair a bhí sé críochnaithe, bhain sé de an ribín agus an t-alb, agus d'amharc sé ar a dheirfiúr. Anois tá seanchaint a bhí ag na seandaoine, sin an guth a fuair an freagra. Anois ní raibh guth ar bith ann, ach le casadh beag a chur air sin, sin an t-amharc a fuair an freagra. Díreach anonn leis an deirfiúr agus bhog sí an bóna thart agus dhírigh sí é agus deir sí, You'll be grand. Agus. Smaointigh mise ar Shéarlas agus Eachaidh, ach bhí an nihil obstat agus an t-imprimatur faighte ag Réamonn agus bhí sé sásta. Bhí muid thuas i Leabharlann Uí Fhiaich, áit a raibh sé, áit a raibh eolas aige air agus áit a raibh sé ar a shuaimhneas, dar liom. Is iontach an difear a thagann ar na grianghraif De réir mar a thosaíonn an chaint agus an comhrá agus go mbíonn daoine, de réir a chéile, ar a suaimhneas, bíonn an difear ins an ghnúis, ins na súile, agus ní raibh crann ná carraig ná dréimire ná rud ar bith i gceist. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an ceathrar as a gcuid oibre agus as an fhoighid a bhí acu agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Liam agus Comhar a d'iarr orm bheith páirteach. Tá súil agam go mbeidh sibh sásta leis na portráidí. Go raibh míle maith agat féin, a Chaoimhín, agus an chomaoin atá curtha agatsa orainne leis an obair álainn. atá curtha i gcríoch i mbliana agus geallaim díbh tá tionscnamh eile ann dos na portráidí a nglactar agus nach roghnaítear in aghaidh an duine, tá sé dochreidte an dua a chuireann na grianghrafadóirí ortha fhéinig ar mhaithe le slacht a chur ar an obair seo agus táimid, mar deirim, go mór faoi faoi chomaoin agaibh. Ceann de na rudaí atá go hálainn faoin mbealach go gcuireann muid an méid seo in bhur láthair ná, ar ndóigh tá an phortráid, sin an cúis ar a bhfuil an an obair seo ar fad saghas bunaithe, ach ag an am céanna tá muid in ann eolas agus ábhar tánaisteach a chur ar fáil trí mheán an tsuímh gleoite atá deartha ag Ronan Doherty. Agus ceann de na rudaí a dhéanann muid, agus do luaigh Regina an focal cartlann, do luaigh sí an cineáil, oibre sin a bhaineann le aircív agus cartlann. Ar bhealach, is beo-chartlann gan amhras atá i gceist le shuíomh le suíomh na bportráidí, ach tá comhaid fuaime leis an saothar atá roghnaíthe ag an scríobhnóir agus tá sleachta saothair, ar ndó, ar an suíomh, ach tá comhaid fuaime ag dul le beagnach gach uile cheann dos na hiontrálacha sin agus cloistear guth an scríbhneora anuas ar, ar ndó, ar an radharc álainn atá ar an suíomh. ag teacht ón bportráid féin agus tá, sílim, sampla amháin i mbliana roghnaithe againn agus arís, b'fhéidir go bhfuil sé feiliúnach gur tharla gur roghnaigh muid é. Seo an sampla de Eoghan, Eoghan Mac Giolla Bhríde agus tá sé ag léamh ón saothar atá roghnaithe ar an suíomh so go bhfios dom, bhfuil muid, bhfuil a leitheid ar fáil dúinn? Tá. An baile mór ag broideadh mé mar ghearb agam ó aicid ari síos rue Lafayette agus mé trí thine. Meisceoirí, drugaithe, sciatháin, striapacha, mangairí, iad uilig amuigh ag déanamh gnoithe. Blaisim an bhoirbe san aer. Déanann an chathair angadh agus is mise máthair an ghoir. Is mé báine na hailse. Is maith liom an chathair na hoícheanta teo seo, bíonn an t-aer trom le dúil. fríd Gare du Nord agus é lán súmairí, aindiúlaigh agus díbeartaigh. Ní bheidh fhios agat cén poll ar éirigh siad as le dhul a mharcaíocht trasna na cathrach ar thraenacha san oíche. Tá fiúr ar an oíche, ach ní an cineál fiúr atá uaimsa. Líne B go Châtelet, thar na dtithe tábhairne, leis na gandail agus na buachaillí bána ag pógadh agus ag galamaisíocht.

Tagann marbhán orm. Túrcheapanna, soilse geala, cáblaí leictreachais, spóiceanna eaglaise ag preabadh aníos thar bhun na spéire, iad leáite isteach ina chéile. Carranna, trucailí, cruach agus concrete. Daonnacht. Domhan na cuid fuaime. Le boladh na hoibre agus an allais. An chathair mhilis ag sleamhnú uaim. go súitear an traein síos isteach i dtollán dubh in ionathar na cathrach. Álainn ar fad agus tá na hiontrálacha ar fad beo, ar ndóigh, ón lá seo ar aghaidh agus arís, iarraim oraibh, má tá deis agaibh breathnú ar na portráidí, Bígí ag póirseáil tríd, tríd an ábhar táinisteach a théann leis na portráidí, tá, tá sé gleoite. Anois díreach just sula gcríochnóidh muid leis an liosta, ó tharla gur labhair Caoimhín agus gur thug sé an, an oiread sin de, de chur síos ar a' taobh, a thaobh siúd den ghnó a bhí os a chomhair i mbliana le ceathrar ar ndóigh den ochtar, ba mhaith liom an taobh eile a lua agus ba mhaith liom iarraidh ar Mhuireann Ní Chíobháin teacht agus píosa beag a rá linn faoina taithí siúd agus í faoi phortráidíocht ar an dtaobh eile, a Mhuireann. Go raibh míle maith agat. Bhuel bhí mé ag glaoch sa bhfón le Caoimhín a bhí an-an-fhoighneach liom. Bhíos scriosta, ní raibh codladh na hoíche agam, bhíos caite le chéile agus bhí sé chomh foighneach agus deas agus chuir sé ar mo shuaimhneas mé. Ach ba bhreá liom labhairt faoi na portráidí go ginearálta inniu mar is dóigh liom féin tá sé chomh tábhachtach mar scríbhneoir go bhfuil an glúin eile ábalta féachaint siar ar na portráidí seo agus go bhfuil meantóirí acu. Agus ba mhaith liom rud éigin a léamh díbh a scríobh mé do Mharcus Mac Neill i gcomhair Meascra ón Aer, aiste beag raidió a scríobh mé, níl mé chun an aiste ar fad a léamh ná bígí buartha, tá mé chun giota beag a léamh amach díbh anois, ach is dóigh liom gur fiú, you know, tagairt don tionchar a bheidh ag an scéim iontach, iontach seo ar scríbhneoirí an todhchaí. agus an chéad ghlúin eile, go bhfeicfidh siad go bhfuil scríbhneoirí Gaeilge ag dul ó neart go neart agus go bhfuil áit ar an idirlíon gur féidir leo éisteacht leis an obair, féachaint ar na daoine seo agus a rá 'beidh mise i mo scríbhneoir mar sin lá éigin'. Agus tá tábhacht leis sin. An oíche sin, bhíos sínte sa leaba, ag iarraidh smaoineamh ar scéal, ach bhí eagla orm bréag a insint sa scéal, agus mar sin, ní thiocfadh aon rud chugam. Níor theastaigh uaim a bheith i mo bhréagadóir. Bhí cuairteoirí thíos staighre agus ceol agus caint le cloisteáil. Bhí gomh orm, mar bhí ciúnas uaimse chun mo scéal a chumadh. Chuireas glaoch síos staighre ar an tseana-theileafón a bhí ceangailte leis an mballa sa seomra. D'fhreagair mo mháthair. Éist libh, a dúirt, táimse ag iarraidh smaoineamh ar scéal don scoil amárach thuas anseo. Ní bhí aon easpa scéalta ortsa riamh, a dúirt sí, tar síos agus abair amhrán dos na cuairteoirí. B'fhéidir go spreagfadh sé sin scéal ionat. Síos staighre liom agus suas liom ar bhord na cistine chun mo party piece a dhéanamh. Je ne regrette rien le Edith Piaf a chanadh i mBife Johnny. Tar éis dom canadh, chuir mo mháthair fear a bhí suite sa chúinne in aithne dom. Cén jab atá agatsa? arsa mise leis. File atá ionam. Insímse scéalta, ar sé. Mise leis, arsa mise. Ach ní insím scéalta móra nó bréaga níos mó, mar dúirt an múinteoir liom nach maith le daoine scéalta móra agus ní bréagadóir mé. Is trua san, ar sé. Is breá liomsa scéalta móra. Bhfuil tú cinnte nach bhfuil ceann agat? Ní theastaíonn uaim a bheith ag insint bréaga, ní bréagadóir mé, a dúirt mé. Hm. Bhfuil fhios agat, a deir sé, Bréagadóirí bána is ea cuid de na scéalaithe is fearr ar domhan. Sa deireadh, chumamar scéal beag lán de ghreann le chéile, agus ritheas suas staighre chun é a scríobh i mo leabhar beag. Thiteas i mo chodladh gan dabht sula raibh sé scríte síos agam, ach agus ní chreidfeadh aon duine ar scoil an mhaidin ina dhiaidh san gur scríobh mé scéal le file proifisiúnta an oíche roimh ré! Ná bí ag insint scéalta móra, a Mhuireann Ní Chíobháin, a dúirt siad. Blianta ina dhiaidh sin, nuair a bhuaigh file Éireannach an Duais Nobel, chonac aghaidh an fhile ón oíche úd ar an teilifís. 'A Mham, nár tháinig an fear san go dtí ár dtigh oíche amháin fadó? a deir mé uirthi. 'Tháinig, ar sí. 'Chumamarna scéal le chéile, dúirt sí. Dúirt mé. Níor chreid sí, agus ní chreideann na daoine fós mé nuair a insím an scéal sin dóibh, ach is cuma liom. Ceapann siad go bhfuilim ag insint scéalta móra, agus b'fhéidir go bhfuil. Tá an ceart acu. Sin ceann de na scéalta is mó de mo shaol, agus táim fíorbhuíoch den scéalaí mór a spreag mé, Seamus Heaney. Agus bhí fhios agam Lá éigin, go mbeadh suim ag foilsitheoir éigin sna scéalta móra sin, a Thaidhg. an líon bhinn mhairc a chuireann, agus an bheocht sin a bhaineann, leis an bhfocal scríofa a chur inár láthair. OK, tá liosta le fógairt do fiche fiche trí sula ndéanann muid é sin agus tá mise chun imeacht ón stáitse anois nach mór a bheas an liosta ráite agus ba mhaith liom thar ceann Thogra Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge buíochas a ghabháil le Máirín agus le Louise agus muintir an Oireachtais as an oiread sin comhairle agus comaoin a chur orainn tríd an ócáid seo a roinnt linn. Regina as na focail thuairisciúila mhachnamhacha ag an tús faoin dá imeacht agus an tionchar atá ag na himeachtaí ar a chéile. Bord Stiúrtha Comhar, go deimhin, Cathal Goan agus na baill eile ar an mBord. Ba mhaith liom aitheantas faoi leith a thabhairt dár bpáirtnéirí agus is páirtnéirí croíúla dáiríre iad ins an tionscnamh seo linn agus is iad siúd Foras na Gaeilge agus go speisialta ba mhaith liom Anna Davitt agus, mar a bhí ráite ó chianaibh, Brendan Mac Craith a lua mar tá siad tar éis an oiread sin de thacaíocht a chur ar fáil, ní díreach anois, Ní díreach le bliain anuas ach dáiríre ón uair gur thosaigh muid ar Chéim a dó den tionscnamh, agus ar deireadh ba mhaith liom buíochas faoi leith a chur in iúil le Claire Coughlan, Jennifer Garrison agus Ellie Shaw, atá áit éigin ansin, agus is iad siúd in imeacht na bliana atá tar éis saghas crot éigin a chur ar cuid de na rudaí atá á bplé agus á reáchtáil agus á gcur in eagar againn don don ghnó seo agus gan iad, cinnte ní bheadh an tionscnamh seo chomh bisiúil in aon chor. So míle míle buíochas libh go háirithe. So táimid fós ag teacht ar scríbhneoirí. Tá ochtar ann don bhliain fiche fiche trí agus is iad, Breandán Delap, an t-iriseoir, Brenda Ní Shúilleabháin, díolaimeoir, scéalaí agus scríbhneoir scripte, Dara P. Ó Conaola, gearrscéalaí, Marie Whelton, úrscéalaí, scríbhneoir don aos óg agus scríbhneoir acadúil, Ollamh le Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus scríbhneoir acadúil, Meidhbhín Ní Úrdail.

Go raibh 100 míle maith agat, a Liam, bhí sé sin thar a bheith spéisiúil ar fad agus ag éisteacht le Caoimhín Ó hAittín ansin, tá fonn orm féin iompú ar an ngrianghrafadóireacht anois, ceapaim go dtugann sé saoirse iontach do dhuine agus b'fhéidir go mbeidh mé chugat chugat féin nó chuig Seán Ó Mainnín anseo ag lorg ceachtanna le cúnamh Dé. Bhuel rinne. Ghabh Liam ansin buíochas le roinnt daoine agus is gá dhomsa an rud ceannann céanna a dhéanamh. Buíochas dar ndóigh le Liam as an ócáid álainn sin a chur inár láthair. Tá buíochas freisin le gabháil le daoine le Anna Davitt ó Fhoras na Gaeilge, le Breandán Mac Craith ó Fhoras na Gaeilge, le Claire Coughlan ó Comhar agus luaigh Liam, Ellie agus Jennifer ansin freisin.

Tá dream eile nach gcloistear mórán fúthu go bhfuil buíochas le gabháil leo, sin iad an painéal moltóireachta a chaith an-chuid ama agus an-chuid dua leis an bpróiseas moltóireachta, ag léamh na leabhar, ag déanamh staidéir orthu agus ag cur agus ag cúiteamh agus dar ndóigh bhí an fhreagracht uafásach trom sin orthu ceann amháin, leabhar amháin a roghnú as chuile chatagóir so mo mhíle buíochas leis an bpainéal moltóirí a bhí ann i mbliana. freisin, buíochas le mo chrann taca san Oireachtas, an Príomhoifigeach Oibriúcháin, Louise Ní Dháibhéid, ár gcomhleacaithe díograiseacha, flaithiúla, Emer Nic Labhraí atá inár measc anseo, agus Helen de Búrca a thosaigh linn inné ar shocrúchán oibre ó Ollscoil Mhá Nuad. Tá. Tá muid thar a bheith ríméadach tusa a fheiceáil, a Helen, agus tá súil agam go mbeidh tú linn. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as an obair an-deas shóisialta éasca atá amach romhainn ins an mhí roimh na féile. Tá mac léinn eile nach bhfuil linn, Orla Tuomey, ach ní raibh sí in ann a bheith linn ag an ócáid seo anocht, but ba mhaith liom a. Choinniú daoibhse freisin go mbeidh neart sosa idir seo agus agus an fhéile agus go mbeidh muid in ann na cosa a chur suas. Níl ann, tá duine amháin eile nach bhfuil linn anseo anocht, ár ár gcomhleacaí eile, Séamus Mac Donncha, atá os comhair an ríomhaire agus é ag ullmhú clár na féile. Mar a luaigh Stiofán níos túisce, Ceithre seachtainí ón oíche anocht beidh muid faoi lán tseoil i gCill Áirne agus tá súil agam go mbeidh sibhse ar fad in ár gcomhluadar agus go mbainfidh sibh taitneamh as an bhféile. Anois beidh deis ann seal deas sóisialta a chaitheamh i gcomhluadar a chéile agus greim bia agus.